todunkan mɛnbaaw aw ni tile a bɛ yɔrɔ o yɔrɔ n bɛ aw fo e, bi an bɛna kuma assemblée nationale kan mali assemblée nationale e, ani kalafili min bɛna kɛ walasa ka depitew k'u changer e, an bɛ don min na i ko bi a yirala k'a fɔ maliyɛn minnu bɛ kɔ kan u ka ca wa nafa b'u la a nafa jamana b'a dɔn an bɔyɔrɔ an bɔyɔrɔ togodaw olu b'a dɔn wa an bɔda togodaw olu b'a dɔn wa an yɛrɛ b'a dɔn an b'a dɔn sabula an bɛ fɛn mun kɛ faso ye an b'a dɔn don o don a kɛla wari ci ye o a kɛla association ye o a kɛla hali sur un plan moral ka mɔgɔw hakili lasigi eh, maliyɛn minnu bɛ mali kɔ kan k'a ta côte d'ivoire ka na fo congo bénin togo centrafrique ka na europe yan france italie espagne allemagne etc eh, maliyɛnw bɛ hali chine hali israël wa maliyɛn kelen o kelen impact de b'u la c'est à dire que nafa de b'u la mali bolo sabula u ma ɲinɛ u bɔyɔrɔ kɔ nka an bɛɛ bɛnnen don k'a fɔ maliyɛn minnu bɛ mali kɔ kan u ni bonya min ka kan a tɛ ka da u kan depuis mars 91 1991 eh, musa ka fanga binna ka fanga sigi an kunna an bɛɛ bɛnna fɛn min kan ko demokarasi fanga ko bɛɛjɛfanga eh, fɛn dɔw de kɛla mars 91 disons 1991 mɔgɔw de y'u fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko fanga tun bɛ ka minɛ bolo sira mun kan fɔlɔ ko a ni an taabolo tɛ bɛn ko ka yɛlɛma don kow la yɛlɛma donna kow la sira caman kan en tout cas a sɛbɛla a fɔla ko yɛlɛma bɛna don kow la sira caman kan o siraw cɛla a fɔla ko maliyɛn minnu sigilen bɛ mali kɔ kan ko olu ka ciden bɛna bila ka taa mali eh, bulonba kɔnɔ n'o ye assemblée nationale ye concrètement ko maliyɛn minnu bɛ kɔ kan k'olu fana ka depitew bɛna vote u bɛna suganti san duuru o san duuru alifa umaru kunare tɛmɛna yɛlɛma ma don o ko la ATT nana foyi ma kɛ IBK nana kɛrɛbɛtɛ n'i y'a jateminɛ alifa omar konare a y'a ka kalan fan dɔ kɛ mali kɔ kan donc wagati dɔ kɛla ale yɛrɛ alifa omar konare kɛla maliyɛn de l'extérieur ye amadu tumani ture a y'a ka formation fan dɔ kɛ mali kɔ kan donc waati dɔ kɛla amadu tumani ture ATT ale yɛrɛ kɛla maliyɛn de l'extérieur ye ibrahim bobakar keita ale yɛrɛ mɛnna faransi yan kosɛbɛ donc ale yɛrɛ kɛla maliyɛn de l'extérieur ye fɛn o fɛn bɛ metro dingɛw la metro tacogo ni RER B ni RER C a bɛ dɔ dɔn a kalama degu o degu bɛ maliyɛnw kan mali kɔ kan a bɛ fɛn dɔ dɔn a la wa ninnu si de ma nin kuma fɔ in kɛ tiɲɛ ye k'a fɔ ko maliyɛn minnu sigilen bɛ kɔ kan ko olu fana ka depitew bɛna bɔ u tu la u cɛ la ka taa fara depitew kan mali bulonba kɔnɔ k'u kungo fɔ nin perezidan saba si m'a k'a kungo ye wa IBK sigilen kura fana a ka kanpaɲi kɔnɔ fana a y'a fɔ ko n'ale kɛla perezidan ye ko ale bɛ nin sira in k'a b'a timɛ nin layidu timɛ bon depite yɛrɛ sigikun parce que président bɛ yen premier ministre bɛ yen ministre bɛ yen nka député de ye ka yɔrɔ dɔw duguw ka kɛ olu ka kow kalama olu ka degunw kalama n'a y'a sɔrɔ degun kun tɛ mɔgɔ si da la ko fɛn bɛɛ kɛcogo ka ɲi mɔgɔ mako tɛ député la députéw de sigi kun ye ka jamanadenw k'u niyɔrɔ kuma fɔ awa a fɔ yɔrɔ la u ni kalan minnu ka kan u ni sira minnu ka kan u ni furakɛ yɔrɔ minnu ka kan u ni lakana min ka kan u ka droit u ka hakɛ k'o d'u ma depite sigi kun filɛ wa mɔgɔ si tɛ se k'i kungo fɔ n'a tigi t'i dɔn n'i y'a mɛn i bɛ taa mɔgɔ kungo fɔ y'a i b'a tigi dɔn wa mɔgɔ tɛ se ka mɔgɔ dɔn ka tɛmɛ mɔgɔ minnu yɛrɛ bɔla i la mɔgɔ i dɔ o de b'i cogo dɔn wa o de bɛ se k'i niyɔrɔ kuma fɔ o de bɛ se k'i ka degun fɔ walasa dɛmɛ ka s'i ma donc depuis an bɛ yen depuis anw ma wolo depuis anw faw ka dɔgɔ maliyɛnw bɛ ka bɔ ka taa kɛnɛ ma a ko ma dogo mɔgɔ si la wa a maliyɛnw bɛ nafa min lase mɔgɔ ma fana a ma dogo a ma dogo mɔgɔ si la u bɛ nafa mun lase mali ma maliyɛnw bɛ yan u ka association u ye dɔgɔtɔrɔsow jɔ u ye muso jigiyɔrɔw jɔ u ye kɔlɔn sen ka foraziw kɛ dɔw ye baara k'u ka dugu la état ma deli ka baara kɛ wa a bɛ fɔ fɛn min ma waliɲumandɔnya a ma k'u ye n'an maliyɛnw wulila bi k'an bɛ taa mali la anw de bɛ dɛn kɛrɛfɛ i b'a fɔ an tɛ ka segin ka na an ka jamana na i bɛ taa aéroport la de wa hali dunanw bɛ fisaya n'i ye mali la yen mali dun pasipɔrɔ pasipɔrɔ wɛrɛ man kan ka bila a ɲɛ mali kɔnɔ bon n'a y'a sɔrɔ depite dɔ de tun b'an bolo ko o yɛrɛ y'an dɔ ye yan o tun bɛ taa nin kuma fɔ sabula ale yɛrɛ sen bɛ nin ko la ale yɛrɛ y'a ko a tɛmɛn'a sira fɛ nka o de t'an bolo ni maliyɛnw wulila dugukolo kow la tarawelelakaw bɛ bin u kan wa n'i taara mali la i t'a dɔn i ni sɛbɛn mun yɛrɛ ka kan ka yala sabula i ka pasipɔrɔ ni polisiw y'u minɛ u bɛ tarawele tarawele tarawelelaya ka k'i la olu fana bɛ bin i kan donc degun degun de bɛ maliw maliyɛnw kan ee n'u taara mali la n'aw bɛ faransi yan don o don aw bɛ degun na n'aw bɛ ɛsipaɲi don o don aw bɛ degun na n'aw bɛ itali don o don aw bɛ degun na n'aw seginna ka taa mali la fana u b'aw filɛ i b'a fɔ mɔgɔ wɛrɛw sabula kow jɛlen tɛ kow sɛbɛnnen tɛ donc depuis 1991 layidu de tala sɛbɛnnen bɛ mali sariyasunba la ko maliyɛn minnu bɛ kɔkan k'u ni depite ka kan assemblée nationale la bon élection nata mun filɛ maliyɛn minnu bɛ kɔkan u ka kan ka wuli ka jɔ de kɛ an ka di ɲɔgɔn ye o an bɛnnen don o an bɛnnen tɛ o maliyɛnw ka kan ka wuli de k'u ka manganiw bɛɛ dɛn kɛrɛfɛ ka wuli ka nin kɛ u kɛlɛkɛkun ye i b'a fɔ u ye projet de révision de la constitution u ye kɛlɛ mun kɛ o ko la maliyɛnw kan ka wuli k'u jɔ ka kɛlɛ kɛ nin ko la walasa élection législative mun natɔ filɛ fo a kun fixela a tilala ka wuli ka bɔ yen sabula ko dakɛɲɛlen tɛ fɛn caman de bɛ yen mun b'a to election législative tɛ se ka kɛ fɔlɔ magistraw ka grève b'a la sabula i tɛ se ka t'i ka dossier déposer ka candidature déposer ni sɛbɛn dɔw t'i bolo sɛbɛn dun tɛ se ka sɔrɔ bi parce que mɔgɔ minnu kan ka sɛbɛn dilan n'o ye magistraw ye olu bɛ grève la o fana k'i bɔ yen parti au pouvoir rpm rpm cɛdenw bɛnnen tɛ an filɛ don min na i ko bi donc élection ka repousser da ka di olu la bon élection fana repousseli da ka di mɔgɔ minnu na o ye maliyɛn minnu filɛ kɔ kan aw minnu bɛ abijan o kongo o gabɔn o aw minnu bɛ don o don ka kule ko tɔɔrɔ b'aw kan k'aw tɛ ka bonya k'aw ka sɛbɛnw tɛ ka di aw ma ko an yɔrɔ kumaw tɛ ka taa fɔ wa salon habib sylla wuli wulila a ma mɔgɔ si concerté a taara fɔ ibk ye ko maliyɛn o maliyɛn bɛ kɔ kan k'u bɛɛ y'a fɔ ale ye k'u bɛ ibk de nɔfɛ donc n'aw b'a fɛ aw niyɔrɔ kuma ka taa fɔ a fɔcogo la ni k'a fɔ a fɔbaga fɛ fo aw ka wuli de ka kɛlɛ de daminɛ an niyɔrɔ depite ka sigi bulonba kɔnɔ donc an niyɔrɔ kuma bɛ taa fɔ da garantilen na sabula n'i bɛ strasbourg bi i bɛ faransi yan i bɛ strasbourg walima i bɛ alaves espagne walima i bɛ turin eh, italie walima i bɛ cebisu ou yamusokoro côte d'ivoire walima i bɛ gabon dugunin dɔ la yen faama o faama bɛ na o bɛ dan capitale de la ni faamaw nana faransi yan u bɛ dan paris faama si ma deli ka wuli ka se aw ma orléans faama si ma deli ka wuli ka se aw ma perpignan kuma tɛ angoulême ma kuma tɛ châtellerault ma kuma tɛ nice ma donc aw niyɔrɔ kuma bɛ taa fɔ jɔn de fɛ ni député dun sigila diyagoya a bɛ taa se aw ma yen a bɛ taa se aw ma yen fɔlɔ k'aw ka vote a ye a bɛ tila ka wuli ka taa se aw ma ka aw ɲininka aw aw aw haju la donc waati dɔ de sela ni maliyɛn o maliyɛn bɛ mali kɔ kan ni an bɛɛ wulila ka bɛn kuma kelen kan k'o kuma kelen fɔ k'a fɔ ko ɲinɛ depite élection an tɛ jɛn n'a ye a ka kɛ ka ban k'a sɔrɔ anw maliyɛn minnu sigilen bɛ kɔ kan anw sen ma y'a la anw ka depite t'a la an tɛ jɛn n'a ye n'an y'o kɛ sini sinikɛnɛ dekrɛ bɛ bɔ k'a fɔ ko kanpaɲi bɛ daminɛ yan maliyɛn fana maliyɛn minnu fana bɛ kɔ kan olu fana k'u ka depite sugandi wa a da ka di bɛɛ la a da ka di hali parti politiki la sabula olu b'u ka kandidaw bila bɛɛ ka représentantw bɛ yan wa société civile minnu bɛ yan association minnu fana bɛ yan association dɔw de bɛ yan o fana wulila ka baaraw kɛ o fana wulila depitew kun kan ka baara min kɛ olu y'o baaraw ɲɔgɔnw kɛ bɛɛ bɛ bɛɛ dɔn yan donc waati dɔ de sela fo maliyɛnw ka wuli de k'a dɔn an maliyɛn minnu bɛ kɔ kan ko n'i y'a mɛn ko maa bi t'i tɔgɔla kuma fɔ k'a fɔ k'a ɲɛ an'a fɔyɔrɔ la o y'a ye a tigi b'i dɔn depite minnu filɛ bi mali la a depite ka dɔgɔ minnu b'aw dɔn a depite ka dɔgɔ minnu bɛ wuli ka taa bɔ aw ye toulouse toulon nantes maliyɛn minnu yɛrɛ bɛ yen olu bɛ ɲini ka bɔ maliyɛnya la ekɔliden minnu bɛ na yan dɔw bɛ na ni mali burusi ye yan dɔw somɔgɔw b'u ka kalanw sara yan n'u nana yan u bɛ kɛ i ko maa somaantanw sabula fɔyɔrɔ t'u ka kuma la u jatelen tɛ mɔgɔ si fɛ wa mali reperezantan minnu bɛ yan u t'u dɔn n tɛ mali anbasadɛri dɔn yan nin ye anbasadɛri sabanan ye k'a wulila ka taa maliyɛnw sɛgɛrɛ maliyɛn minnu bɛ faransi kɔnɔ walima ɛsipaɲi duguninw kɔnɔ k'u ye k'u dɔn n tɛ kɔnsili dɔn yan min wulila ka faransi turu kɛ ɛsipaɲi turu kɛ itali turu kɛ ko n y'a mɛn ko kunko dɔ ye maliyɛn dɔ sɔrɔ yan an bɛ taa lajɛ fɛn min bɛ yen wa ko wɛrɛ fana bɛ yen adamaden i kɛla cogo o cogo ni i mago sela justice ma avocat de ka kan ka y'i bolo k'i defan mali autorité minnu bɛ yan u tun ka kan ka assistance juridique de eh, organiser yan maliyɛnw ye ni maliyɛn ye kunko sɔrɔ n'a tɛ se ka avocat t'a yɛrɛ ye u ka taa ka taa jukɔrɔmatintin a k'a ka droit sɔrɔ accidentw bɛ kɛ maliyɛnw na yan k'u faga u su bɛ ta ten ka taa don ko ala ka hinɛ o la ankɛti tɛ kɛ foyi tɛ kɛ o y'olu ta bɔlen y'a la tan donc waati dɔ de sela n'i y'a mɛn k'i bɛ diɲɛ yɛlɛma i bɛ diɲɛ yɛlɛmali daminɛ ni fɛn ye i bɛ se ka fɛn minnu yɛlɛma bi yala anw bɛ se ka yɛlɛmali dɔ k'o la walasa maliyɛn minnu bɛ kɔ kan olu ka depite ka sigi wa bɛɛ b'o jaabi dɔn an bɛ se k'o ko yɛlɛma wa an ka kan k'a daminɛ k'o ko de yɛlɛma maliyɛn minnu bɛ kɔ kan ni depite ka kan mɔgɔ caman b'an na yan u jɔyɔrɔ min bɛ faso la a ka bon hali ni minisiriw ta ye sabula n'i bɛ du caman balo i bɛ mɔgɔ caman ka kalan sara i bɛ mɔgɔ caman ka fura musakaw bɔ e nafa bɛ e la donc euh, waati dɔ de sela comme on le dit en français n'est jamais trop tard fo wulikajɔ de ka kɛ an filɛ don min na i ko bi k'an ka laɲini kɛ kelen ye a laɲini ye mun ye maliyɛn minnu bɛ kɔ kan olu ka reprezantanw ka ye mali asanbile nasionali kura la san o san a layidu bɛ ta an ye an bɛ tɛgɛrɛ fɔ waati dɔ de sela fo a ko ka kɛ n'i y'a mɛn mɔgɔ b'i bonya f'i yɛrɛ k'i yɛrɛ bonya maliyɛn minnu bɛ kɔ kan fo an k'an yɛrɛ bonya anw de b'an haju dɔn mɔgɔ si t'a dɔn an nɔ na anw de bɛ yan anw de bɛ wuli ka taa ɲama ɲama bɔ anw de bɛ wuli ka taa siraw furan anw de bɛ wuli ka taa tasaw ko rɛsitoranw na anw de bɛ wuli ka baara kɛ nɛzi kɔrɔ wa a wari an b'a tila an n'an faso cɛ donc an niyɔrɔ ka kan mali desiziyɔn ta yɔrɔ la an niyɔrɔ ka kan mali bulonba kɔnɔ an niyɔrɔ ka kan mali asanbile nasionali kɔnɔ an bɛɛ kan k'an fara ɲɔgɔn kan bi de ka nin kɛlɛ kura de daminɛ ko foyi ma na nɔgɔya kɔnɔ fɛn bɛɛ bɛ na kɛlɛ de kɔfɛ wa kɛlɛ dɔw bɛ yen olu tɛ balawu kɛlɛ ye kɛlɛ dɔw bɛ yen olu ye yɛrɛmahɔrɔnya kɛlɛ de ye ka assemblée nationale du fait que k'a fɔ k'an ka députéw ka taa assemblée nationale kɔnɔ o ye yɛrɛmahɔrɔnya kɛlɛ ɲinitɔ de ye sinon san tan b'an sɔrɔ yan an bɛ segin ka taa mali la bɔnɛ kelen min bɛ d'an kan o de bɛ d'an kan an dun mɔgɔ si t'an ni maliyɛnya cɛ an ye maliyɛn yɛrɛ yɛrɛw de ye donc euh, nin kuma de tun bɛ n fɛ bi k'a fɔ aw ye aw ni ce a ka lamɛnni la aw minnu ye todunkan lamɛnbaaw ye aw k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ